padangokhala m'mudzi wina munali mtsikana wina dzina lake grace grace amakonda kuvala mikanda kwambiri anali ndi mikanda yowala ya mitundu yosiyanasiyana iliyonse yokongola kuposa inzake nthawi zambiri amakhala akupanga mikanda yake kwa maola angapo mu tizingwe tokongola ndinso zibangiri tsiku lina pamene dzuwa linali kutsetsereka kutsikira kumadzulo grace ndi anzake anaganiza zopita ku mtsinje wapafupi kuti akasambire uku kunali kumalo komwe amakukonda kwambiri poti madzi ake anali ozizira ndinso oyera bwino kuseka kwa atsikanawa kumamveka kwinaku akudumphadumpha atafika ku mtsinjewo asanalowe m'madzi mosamala grace anayika mkanda wake wokondedwa kwambiri pa nthambi ya mtengo omwe unali pafupi ndi mtsinjewo iye samafuna kuti mkandawo ukhudzane ndi madzi mkandawo unali wokongola zedi ndikuti unali ndi makala ofiira chikaso ndinso obiriwira mkandawo unali mphatso kuchokera kwa agogo ake amene anamphunzitsanso luso lopanga mikandayi dzuwa litayamba kubisala atsikanawo anaganiza zobwerera ku nyumba anasonkhanitsa zinthu zawo mwachangu ndipo anayamba ulendo wopita ku mudzi ali nkuyenda mwadzidzidzi grace anakumbukira za mkanda wake wokondedwa ndayiwala mkanda wanga pa nthambi adatero atayima anzake aja anacheuka nkhope zawo zodzadza ndi nkhawa grace usabwerere mtsikana wina anatero mawu ake akunjenjemera sukudziwa nkhani ija anatiuza akuluakulu ija zoti pali mzimu wina omwe umakhala pafupi ndi kumtsinjewo usiku sunamve zoonadi kumtsinjewo kumakhala mzukwa omwe umatenga ana omwe amayenda okha usiku koma grace mwamakani adagwedeza mutu wake mkanda umenewo ndi wofunika kwambiri kwa ine ndiyenera ndikawutenge ndibwerere nawo kumudzi ngakhale anzake adamuletsa grace anatembenukabe ndi kuthamanga kubwerera ku mtsinjewo Anzake anaima patali atagwidwa ndi mantha kwinaku akuyang'ana ku mdima komwe adalowera Grace kuja. Pamene Grace anayandikira ku mtsinjewo mpweya wosangalatsa ndi wozizira bwino uja udatha. Mitengo yomwe poyamba inkaoneka ngati yosangalatsa tsopano inayamba kuopsa. Masamba ake akuchita phokoso lochititsa mantha. Phokoso la mtsinje lomwe linali losangalatsa poyamba tsopano linali losasangalatsanso mtima wa grace udayamba kugunda mwachangu koma adapitirizabe ulendo wake ndi cholinga chokatenga mkanda wake atafika pa mtengo paja adadzidzimuka pa nthambi pomwe anapachikapo mkanda paja panali pululu popanda mkanda thupi lake linachita manjenje ndi mantha ndipo adayamba kuyang'ana mozungulira maso ake ali pa mtunda ndi mantha ndani watenga mkanda wanga adatero akulankhula chapansipansi ndi mawu ofooka ndinso onjenjemera nthawi yomweyo mphepo yozizira inachita mwamphamvu ndipo grace adamva chinthu chozizira chitamukhudza kumbuyo kwake anayamba kutembenuka pang'ono-pang'ono modzadzidwa ndi mantha adafuna kukuwa koma asadakuwe adakutidwa ndi mthunzi wakuda mzimu udatenga osati mkanda okha udatenganso ndi grace yemwe anzake omwe anali kumudikira pamalo abwino kotalikirana ndi koopsa kulikonse anali kumuyembekezera kuti ngati angatulukire azibwerera naye limodzi kumudzi Iwo sadafune kumlondola chifukwa cha kuopsa kwa mdima wadzaoneni womwe unali utagwa. Panadutsa mphindi zingapo koma Grace sanatulukire. Nkhawa inadzadza m'mitima mwawo. Iwo anathamanga kubwerera kumudzi, misonzi ikuyenda pamaso pawo pamene akanena zomwe zinachitika kwa makolo a Grace ndi anthu ena m'mudzimo. Anthu a m'mudzimo anasonkhana, nyali zawo zili m'manja ndipo chikhamu cha anthu chidatsikira kumtsinje kuja kukamuyang'ana Grace. pamene anali kuyenda ankayimba nyimbo yachisoni anali ndi chikhulupiriro choti mzimuwo ukamva kuyimbako ubwenza mwana wawo wokondedwa grace Grace mtaya waiwala mkanda panthambi mkanda panthambi wapeza mzimu watola mzimu watola watola ndi Grace yemwe Nyimboyi inamveka usiku wonse mwachisoni ndi chiyembekezo. Anamufufuza Grace ku mtsinjewo akuyimba kwinako akumuyitana dzina lake, koma zachisoni sanamupeze. Mzimu udatenga mkanda pamodzi ndi Grace. Kuyambira tsiku limenelo, nkhani ya Grace inakhala chenjezo kwa ana onse kuti azimvera malangizo a anthu amvula zakale ndinso kutsatira chenjezo lochokera kwa anthu ena pa zinthu zoopseza moyo wawo.